ekele m onye ahụ n'ozi ugo anyị kwuru na ọ dị ka eke tie otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC AP APP AA na ZLP site n'ikpe Justice Peter Lifu nke nnukwu ụlọikpe gọọmenti etiti ngalaba Abuja kere ụbọchị iri na ise ọnwa isii afọ 2026 machiri ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị na ọ dị ka na ọ dị ka bụrụ maka na anyị mara na ọ dị ka eke o titere ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na anyị ma na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal ngalaba Abuja nwere ikpe ụnyaahụ n'ileba anya na ya bụ budobegodi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị nke nnukwu ụlọikpe High Court Abuja ndị ọkaikpe atọ ya bụ nnukwute ụlọikpe Court of Appeal n'ọkwa Justice Justice Justice kpebiri ka ya bụ kwụsịgodo ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwụsị ịdị ire ma tupu ha emee ya bụ mkpebi ha katọrọ Justice Peter Lifu nke nnukwu ụlọikpe High Court Abuja maka otu o si marasịa na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal nọrọ ụbọchị iri abụọ na abụọ ọnwa ise afọ 2026 kpebie ka nnukwu ụlọikpe High Court seregodo aka n'ịga n'iru n'ikpe ka a ga-akwụsị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị tutu rue ụbọchị iri abụọ na asaa ọnwa iri afọ 2026 ya ga-eleba anya na ya bụ okwu kachie ntị kee ikpe n'ụdị gosiri ya ka okoro erughị eru wara ọgọdọ n'ọkwa high court judge maka na o mere omume biribiri asa anya na nnupụ isi ka nnukwute ụlọikpe court of appeal tọtụlara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ndị ahụ agbụ eburu n'obi na ọ bụ adc ka imu ṅara karịa ndị ọzọ maka ihe banyere nhọpụta afọ 2027 nọrọ n'ime ya cheta na Rotimi Amaechi mere omume agbụpụcha arachara bụrụ osote Atiku Abubakar maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ ọzọ n'ụdị mere ka Kenneth Okonkwo gbakaa na nke ahụ bụ nleli na mmegbu mpaghara South East ebe ọ bụ na Rotimi Amaechi bụ onye South South na kamgbe ọchịchị egbe bere ugo bere malitere na agba nke anọ n'ala anyị n'iri afọ abụọ na asaa gara aga dịka o si gbasata ndị Southern Nigeria na o nwebeghị onye South East jiri ọkwa onye isi ala maọbụ ọkwa osote onye isi ala o wee maka ya gwa Atiku Abubakar ya jebere onwe ya na ya akwụsịla ịkwado ya ọ bụ na ọ bụghị ọkwa onye isi ala ka Peter Obi onye South East nọbu na ADC were azọ Kenneth Okonkwo jụrụ na ọ ma ṅụ mmiri tọgbọ iko ọ na-abụ na ọkwa osote onye isi ala ka nke onye isi ala kpọmkwem mma maka mpaghara South East ekwe m ndị na-ekwu na iwe Kenneth Okonkwo bụ na Atiku Abubakar emeghị ya onye nsote ya ọ na-abụ na nke Kenneth Okonkwo abụọla onye ụlọ ọgbakọ maọbụ ji ọkwa ọchịchị na gọọmenti ime obodo nke steeti maọbụ nke gọọmenti etiti nwụọ kwụsịla ịdọ ọdụ gbee igbe tupu o guzobe

ghara ịnwata ihe ka ọ ga-echi ya n'otu APC ebe o tiri mkpu n'ụda pụtara ihe n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọdịmma nke Muhammadu Buhari ghara ititie ihe ọbụla nwere isi mee ka ọ mata na achọghị ya na NDC Nigerian Democratic Congress abụ m Chukwuma Ogbonna nnọkọ mụ na gị a amagbuo onwe ya adalakwa m ụkọ n'ozi Igbo nke echi biko zigara nke taa ndị ọzọ ma tupu ị na-eme ya bụ nziga mee ka a mata ka i si wee hụ ya na oghere like maọbụ comment